so m wee sị na anyị ga-etinye ọnụ m wee sị gị na anyị ga-etinye ọnụ because akụkọ a dị too much ịgwa gị eziokwu ee ka marriage si ayasa na Nigeria kịta in the world nke ikpeazụ a ọ na-ama m akpata oyi anụọ two days three days one year two years three years highest if if onye kịta if onye nọ na marriage kịta celebrate ye 20 years 30 years ee bulu mmanya jee tụọ mmamma just kenekwuo the person kene nwaanyị kene nwoke because eh ihe a na-afụ kịta dị too much so according to Uche Ogbodo she said that she's married to a princess emebe okwu ya sị I am tired of the princess wey dey marry me ọ makwa na onwe ya na ọ na-anụ princess from the get go because ọ nụtara di ọ feelụ na ọ ya-ejinwu ego because ndị mmadụ na-asị na ego ka o ji wee nụbata the man nụba the man maka ego ndị Nollywood ọ na-enwe ego ndị nollywood ndị nollywood ụmụ nwoke ka anyị checkigodi ụmụ nwoke nọ na nollywood ego one ka fa nwe ee ndị mmadụ na-asị ee eh, because na ego ka the guy ji wee kweta wee nụba ya fa anụbago 8 years the guy wee marriage wee yasa Uche Uche Ogbodo ji aka sịzi na ya anụsịa na ya ada anụzi that is it a taboo that to, for somebody to be to be divorced in Nigeria as a woman. First of all, it's not a taboo. You have all, every right for your sanity, for your for your mental eh, health, for everything to walk out on any marriage if ị feelụ na gị na di emesị because we don't want stories that touch the bumbum. Now the whole thing, the koko, ị ghọta. Ndị mmadụ na-asị that na ka anyị gwa onwe anyị nke bụ eziokwu na ife mee Uche Ogbodo ji wee jụ na ọ ma anụzi di ye ka ife mee na since arụ ya na mgbe ọ lụbe ike ye you know recently I don't know whether you you you are uh, you follow up because recently this Uche Ogbodo anyị na-ekwu maka ya maka ndị amarọ ya Uche Ogbodo I'll be putting the pictures up okay Uche Ogbodo is a Nollywood Igbo actress she's Igbo

on the guy say why why didn't she quit on him initially not after ka o mesi bbl she decided to quit because o nwetagwo ego you know and nigerians you know people you know people are very very funny sometimes eziokwu dịkwa n'ife a na-ekwu o sometimes eziokwu adị- adịrọ na ya because na onye yi shoe ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ you can just you cannot just be eh, nọ somewhere na-ekọ ee na nke a ji wee mee nke a ji wee mee ị marọ ọ the lady yi shoe ma ebe ọ na-afụ ya because she told she said that she is tired of the princess wey dey marry am you can imagine onye nọ as a babe as a guy man nwanne gị nwaanyị a na-efendi na-ebu di ye ọkpụkpọ isi gị nwa ga-akwụ ụgwọ o mee nke a gị nwa na as a man ọ ma na-ewe gị iwe she na say omo i no dey do again o you know this princess as as a man gị nwa kwesịrị ịdị na-enete nwaanyị anya na-efendị for the family na-ehelpụ ma ndị ọgọ everything ị ghọta ọ bụlụzie nwaanyị na-ebu ma nwoke o ma nwaanyị and ị ma na in recent times nke ikpeazụ ụmụ nwaanyị ekwezi ekwe especially once nwaanyị nwetebego one or two ego okay onwe like millions start having millions o chenjie moto a ka na-ekwuzi ọ lụọ ike ya ka ife a na-ekwu ọ lụzie onwe ya lụzie everywhere you know ka if ị feel ọ ga-atụrapụ the guy na and ọ tụrapụ gị a sị I no dey do again I no dey do again because ọ fụgo ụzọ that's why most guys ji agba ọsọ na fa achọrọ ka nwunye fa lụọ onwe fa because nwunye fa lụọ onwe ọ fụnụ ndị mmadụ ọ fụ ụzọ pụzie apụ and ị ma na uche na-eme film and she's very good you know people like ya as mụnwa na-ekilikwa Nollywood sometimes I like her I like her very well na m afụkwa ya na movies you know and now she's set you know that's why some people are afraid that their wife will not do this bbl you say this bbl and you know you know what this guy came out and was saying men that men should allow their wives do bbl bbl a na-ekwu okwu ọ bụkwa gbanye mmanya o ọ bụkwa 1 naira it's not 500k ego from 5 million gbagobe ife fa ji alụ bbl ọ lụsịa ya gba the guy nkịtị uche ebe okay ka m lụsịgodi ife a lụsịa ife niile ọ lụ machapụta

let's say a woke I woke ka anyị kpọzie ya because feminist feminist feminist achọzikwa marriage a na-edi oji nwanyị na-ama na-eji di feminist nke ikpeazụ fa achọzi achọ fa sị na ike gwụ onye ọbụna nya kwalụ and all years ago. However you feel about this video, do leave your comments on the comment section. I'm your girl Bella. Palava e no dey finish.